a former president dr lazarus mccarthy chakwera ali pa udindo wa upresident adawasankha a brian banda mchaka cha 2020 ngati press secretary ndipo patadutsa kanthawi kochepa pa zifukwa zosadziwika bwino zimene anthu pa nthawiyo sadazidziwe a brian banda anachoka ku state house omanena kuti akupita kukaphunzira kapena kuti kukapanga makosi ena ndi ena pa maphunziro awo ndipo nthawi imeneyi ndi nthawi imenenso a george kasakula adasankhidwa kukhala wamkulu wa mbc director general wa mbc Pat- patachitika zimenezi a brian banda panadutsa masiku ochepa kapena kuti miyezi yochepa anabwerera ku times group ndipo atabwerera ku times group we saw the, uh, the different identity ya a brian banda amaoneka kagwiridwe ntchito kawo kuti i think akugwira ntchito ngati a dpp akugwira ntchito ngati andale akugwira ntchito against munthu wina wake ndipo pa 16 september a peter mutharika atasankhidwa ngati president wa dziko lino ana, anasankhidwanso kukhala director general wa mbc atasankhidwa kukhala director general wa mbc mistake imene ife amalawi tinapanga ndiyonena kuti kumalawi kuno udindo una uliwonse umaoneka kuti uli under politicians uli under political motivated ndipo izi zimapangitsa kunena kuti anthu amene asankhidwa m'maudindo osiyanasiyana kuti azigwira ntchito amapezeka kunena kuti akugwira ntchito mosayenera kapena kuti akugwira ntchito motsatira malamulo ena ake ochokera kwa anthu ena ake amene apatsidwa mphamvu amene mphamvu zija akuzigwiritsira ntchito mosayenera tikachoka apo tilongosole nkhani ya mmene imfa ya a brian banda yakhalira komanso zokhudzana ndi zimene zinapanga surround situation ya imfa yawo ine ndikhoza kukuwuzani kunena kuti a brian banda

kuchoka pamene paja kunapezeka kuti after few seconds ujeni a, a, a post ija inapezeka kuti inachotsedwa titachoka apo kunapezeka kunena kuti mawairesi ngati zodiak mawairesi ngati luntha tv nawonso chinthu chija anachipanga post ndi mavidiyo plus ma, ma, ma post olemba ndipo tidachiona kuti chachitikadi kunapezeka kuti mmasamu anthu a dpp anapezeka kuti anatiuza kuti a mutharika ananyamuka the following day before the time of which inu ndine tikudziwa kunena kuti chinthuchi chinali choti kuseriko chilipo ndipo chinali chonena kuti chachitikadi ndipo mukhoza kuona kunena kuti kuchoka pamene paja kunapezeka kunena kuti um, luntha tv inali pa disciplinary committee zodiak kom, ya, ndi zodiak anali pa disciplinary committee ndipo pali chiopsezo chonena kuti akhoza kuwalanda ma license nde mkaganizidwe ka ifeyo anthu tikuyenereka kulingalira kunena kuti kodi nanga a brian banda okhala wamkulu wa mbc M- kuseriko amaona mafereti otani kapena amaona zotani amalandira zotani ineyo ndikhoza kukutsimikizirani kunena kuti situation pa ground kuseriko sinali bwino i am not trying to say kunena kuti wina wake wapha wina wake aa pano tikufotokoza kuti anthu pali zinthu zikachitika pali zinthu zina zake zimene anthu mumayeneka kuti muziganize kuti kodi zinayenda bwanji ndipo panakhala motani pali ma situation ngati kuti ma staff member a mbc awauza kuti asafotokoze china chilichonse asalankhule china chilichonse situation mmene inalili mmene amagwirira ntchito a brian banda mwina from the day the post was posted kufika pa nthawi imene a brian banda amwalira ndipo kuchoka apo awanda nsisi nawonso anena kunena kuti sakupitanso kumene anawatumiza kuti akakhale deputy ambassa- ambassador of which mbali ina yake somehow somewhere ndikhoza kukutsimikizirani kunena kuti maudindo amene awawa maudindo awawa ali amakhala ndi pressure ina yake pressure yolakwika pamakhala ndithu chinthu china chake chimene sichimapezeka kuti chikuyenda bwino kapena kuti chikuyenda mmene chimayeneka kuti chidzien- chidziyendera there is no way kunena kuti mzanu colleague wamwalira coworker wamwalira then ena aka akakuopsezeni kuti ayi musafotokoze situation mmene inalili pa ground nthawi imene a brian banda kapena coworker wanu mmene amagwirira ntchito kapena mmene zinalili situation mmene inalili inalipo pa nthawiyo musayifotokoze it doesn't make sense si ife anthu onena kuti mwina mwake kapena kuti ndife ana ifeyo ndife anthu akuluakulu amene timaganizanso tikakhala ndithu ineyo ndikhoza kunena kunena kuti a brian banda kaya kuti malungo kaya kuti kaya ndi bp kaya kuti ndi chani komano the situation imene inapanga surround his condition
Call a spade a spade. Call a spade a spade. Ndafunsa funsolitu mwadala. Sikuti sindikudziwa iya. koma imfa ya brian banda akubanja atiuza kunena kuti magazi anathamanga kwambiri pamene wina wake kuseriko analemba kunena kuti after kutulutsa nkhani yonena kuti a Mutharika ayenda chozemba chosatsanzika pa mbc maniwa anachitidwa discipline plus mtsikana amene anatulutsa nkhani imeneyi ndiye anamuyankhula mosachita bwino ndikuwapatsa kasaspendi kamene anali ali ku nyumba kumeneko lero kumamva izi ndi mkatikati mwa achibale tikuona ngati kuti akuti atapita ku chipatala anapezeka ndi malungo malungo omwewo, magazi kuthamanga yeah. timafiva timene tikutchulidwa pa Mwere Moto tinangobisalako si- anangobisalirako kuti kasangopita kuthamanga kwa magazi komweko nkhani ikula koma nkhani ndiyonena kuti bp inakwera bp inakwera chifukwa cha scenario imene inachitika tisamabise nkhani pofuna kuyankhula let me tell you tisamabise nkhani pofuna kuyankhula zisamakomera a mcp kupanga zinthu ku Chikangawa ena akapanga azikhala oyera chifukwa chakuchita zinthu mosalongosoka mmapezeka kunena kuti mmavulaza ena a Mutharika anachokadi anapita kumene anapita koseko osatsanzika zotsatira zake nkhani ija itaphulika anthu anayankhula mmene amayenera kuyankhula lero tikunena pano chifukwa cha kukalipiridwa brian banda bp inakwera anadziganizira kwambiri mpaka moyo wapita ndi bp pamenepo tisathawepo pamenepo pamenepo tisathawepo pamenepo bp inakwera ndipo akubanja atiuza chimodzimodzi magazi kuthamanga magazi anathamanga kwambiri pamenepo tisabisalepo pamenepo nde inu mukuganiza ngati kuti ife sitikuona